Lero tisinthako miyambi ina imene akuluakulu amanena, akhalanso akunena mbuyomu, kunena kuti mtsinje wa tinkanena udathirira mu Siizi komanso mau aakulu amakoma akagonera ndiye lero mwina tinena kunena kuti

Ndakhalatu ine ndikunyozedwa, ndakhalatu ine ndikunenedwa maina osiyanasiyana, ndakhala ndikukulangizani inu makamaka a utm, ine ngati Purezidenti wa anthu osauka oyamba kuno ku Malawi, kukulangizani inu a utm kunena kuti, taonani nyumba mwanumo mwabwera njoka koma inu mukuona ngati wabwerayo si njoka tayang'anisisani musanamezedwe chinthu mukuchiwetacho ndiye lero munkanyozera koma nanga lero mwaziona ndakhala ndikukuwuzani kunena kuti anzanu awawa a mcp mu Tonse Alliance Mgwirizano umenewu ndi wachinyenga aphunzitsi mgwirizano uwu ndi onama anthu akukupusisani kuti nthawi ikuthereni ndi pamene inu a utm mukatanganidwa namuchita hire ma activist opanda ntchito ongofuna kuti azikudyerani ndalama ndi pamene mukatanganidwa nampanga misonkhano yanu ndikumanena kuti man of integrity Chakwera we salute you sir for living up to your words for walking the talk last week timeneyi la mulungu leni leni kumene kunayambiranso misonkhano ya utm ko ku Ntcheuko namupita namusamalika kumene kujako kunena kuti ayi ife wathuyi malamulo akumulola kuti akhoza kuzayima ndipo ife tikuthokoza purezidenti wa dziko lino he is a man of integrity ndipo akumuyimisa chilima pomwe ife mbuyomo tinakuuzani nampanga matama kumene kuja kuti hey, amakuuzani ndani wakuuzani ndani kuti ife tituluke tituluka chifukwa chani pomwe mgwirizano uli bwino mgwirizano wake utiwo umene uli kuyuti nde lero mwaona Apawo ndi mizu ya kachere, mphamvu zawachulukira ndipo amalankhulatu ku msonkhano woyamba uja wa mamawa uja ochita launch ujawo ndalama zija ziti zibedwe zija wa millennium ujawo alankhula pompaja wina atakhuta nandolo zache ati kaya ndi MP waku atakhutakhuta nandolo ndi pamene amanena kuti bwana ife tikufuna kuti mukhale wamuyaya Izi anthu ambiri ozindikira amene anawerengapo mabuku osiyanasiyana ngati Psychology ndi anzawo anakhala akunena kuti ah mmene ikupangira mcp ikupita ku one party system zokutinso inu muzasiyiridwa mpando ayi takhala tikunena mbuyomu kuti abwana Izitu milandu yanu isanabwere anthu awa akukonzerani milandu ndipo muzamangidwa komanso nkhaniyi yokuti muzayimeyi imeneyi mukungozinyenga anzanuwo akubilirani pansi koma simunakhulupilire. Munkanena kunena kuti amene uja ali desperate, he is bitter, he is angry, Boni Kalindo uja amasuta chamba, ndi wa kokeni, wa ma drugs, ndalama inamulowelera kwambiri. Lero mtsinje wa Tinkanena umene uli mtsinje wa Winiko udathirira mu Siizi. Apa amalawi ndi pamene mungaziwe inu kunena kuti tili ndi president onama kwambiri chifukwa ameneyi mene amafuna udindo ndi pamene ankanka nalonjeza zinthu kumanena kuti ngakhale apolisi sazamaima mmiseu Koma leroli mukawayang'ana apolisi amayima every 500 meters ndiponso 500 yachuluka 200 meters apolisi komatu iye ali mu ndegetu koma apolisi akumalawira 4 koloko 3 koloko am kupita ku Blantyre kupita ku Lilongwe kupita ku Mangochi kumakakhala m'misewumo opanda zakudya. Ndi uja ankanena kuti sadzasankha anthu a ku board ujayo ma board chair. Ndi uja ankanamiza anthu kuti sadzakhala chancellor uja. Ndi uja ankanena kunena kuti iyeyo azakakhala pa udindo azachosa mphamvu zache. Ndi uja ananama kuti akakhala pa mpando aza 2 years azachita resign. nde lero inu wa utm munali do- khosi lanu dendekere kumudendekera amene ujayo akukunamizani zimene zachitika zija zasokoneza ns- ah, mgwirizano wanu pakati pa utm ndi zipani zina zonse koma makamaka inu a utm chifukwa cha mawonena kuti ndidikirire ndidikirire ndidikirire ndidikirire tu ndionesese ndionesese anachezera nazo gule wana kumanena kuti ine pano iyi ma- gule iyi ndinyenga ndinyenga anachezera gule wana lero tu mwamuchezera gule m'malo mwa kuti mukanapanga zanu zokuti mutuluke mu tonse alliance muja kalekale lero it is too late for mamu anzanu aja ndi inu anthu osusa muziwe kunena kuti kampeni ikubwerayi ndi kampeni yowopsa kwambiri chifukwa aoneseratu kunena kuti wawo uja ndi life president aoneseratu kunena kuti mgwirizano uja unali onama aoneseratu kunena kuti a utm chanu kulibe you have just wasted time and years zimene zijazo muziwe kuti zimene zija it have a big bearing on your future kusamva kukula mitima kuzitenga kuphunzira kuzitenga ndale ndiyende awatu komanso on the other hand Zaonesa kunena kuti azibusa awa tisamawakhulupilire chifukwa akanakhala kuti azibusa awa amanena zenizeni akamanena kuti I want to prosefy I want to prosef- prosefy eh, I want ine ngati prophet ndipange pros- prophesy eh, chani chani akanakhala kuti ma- maprophecy amanena iwo aja ndi oona mukanamuonera uyu apapa zaoneka kunena kuti amalawi musamakhulupirire azibusa ndipo izi zawononga tsogolo la anthu azibusa onse mu dziko lino. Sindikukhulupilira kuti a Malawi adzamukhulupiliranso m'busa ndikumupatsa udindo, motero kuti uyu nde amene fiti ya fiti, satana wa asatana nde ndi amene waonetsera apayu, kunena kuti kukaphwanya mgwirizano umene umaonesa kuti uonese integrity ya munthu uonese kunena kuti munthuyo ndi wachilungamo wauphwanya mgwirizano uja motero kuti zimene ife takhala tikunena kunena kuti anthu awawa ndi mizu ya pakachere agwirizana kunena kuti asa, asazayerekeze kutenga udindo wa upresident kuupitisa kwina Munthu amene uja amakhonza kulandira pressure yoopsa kuchokera one kwa anthu ake a kuchipani ndi chifukwa chake ku msonkhano yawo amanka nawanena kunena kuti Chakwera pakana 2030. Komanso ngakhale ma chairman a ma district a Achewa Heritage amampasa munthu uja pressure yoopsa kumuuza kunena kuti musalole, motero kuti dzulo lija anangofuna kuti alankhule zimene zakhala zili zikuyenda kwawoko komanso kuti asangalatse ma chairman makamaka a Chewa Heritage. Komansotu zikungoonetsa kunena kuti Chakwera is a very bad person. Munthu amene ujayu sindikuziwa kuti inu a Malawi kumene muliko akamanena kuti afuna azikulamulirani akufuna aloweso 2025 kuti azizapanga chani? Funso limeneli ndinalifunsapo kale kunena kuti kodi iyeyi akunena kuti afunati abwerere a a azilamulira ziko lino akufuna azizapanga chani? Popeza china chilichonse m'Malawi muno chaonongeka chifukwa cha Chakwera, mavuto osiyanasiyana, ma department a boma, ma ministries amene amalandira ma ndalama zokuti aziyendesera ma department awo chaka chino ndi cha folo kulibeko. Ngakhale anthu amene amalandira pension, ma pension awo sakulandira. ngakhale anthu a compensation okuti anapangapo ngozi akuyenera alandire ndalama zawo, ndalama zija zika akapita kuti a kuma kuma company amene a insurance amanena kuti nkhani ija ili ku boma, nkhani ija ili ku khoti, pakana lero china chilichonse ndi choonongeka, olo road infrastructure imene mukaiyang'ana mungolowa mu mzinda wa Lilongwe for example muona kuti anafukula misewu yonse ndi cholinga kuti azioneka ngati akugwira ntchito ndipo ma contractor ena amaauza kuti muzingoyendesa chi water bowser chi chi water bowser chiziyendera kaya amati bo- water bouncer monga mmene ndinamvera mp wina wache mpaliyamenti ali mr speaker sir water bouncers Bo- water bouncers koma chaka chino kuli chapwa chagundula inu taonani ziko mwachisanzo ku immigration ziko lonse lili at a standstill chifukwa cha munthu mmodzi okalamba amene anagwirapo ntchito 1962 ndi kamuzu Imagine tu munthu okuti anagwirapo ntchito ndi Kamuzu okalamba, nthawi imeneyo ngakhale ma laptop kulibeko ndiponso mukamfufuza olo laptop sakuitani, sakuiziwa, lero mukukaononga tax payers money ndikukaika apolisi mma immigration monse chifukwa choteteza m'bale ache wa president amene akudya nawo ndalama, amene abweresa company yopanga ma passport. dziko ndithu kukakhala at a standstill ndipo ndikupempheni inu a immigration iyi ndi, ndi, ndi nthawi yanu imene muti muonese kuti inudi ndinu apolisi kapena ndinunso makape nthawi yake ndi inoyo anthu amene anakutumizirani aja amene aja mukanawalanda mfuti onse aja chifukwa inunso ndinu apolisi osalolera mediocrity kuti izipitirira mu dziko la democracy osalolera zopusa mapeto ake muzayaluka ngati mene ayalukira a utm apapa a utm ndidikilire ndidikilire ndi apa aononga nawo nthawi yawo ndi paja timakuuzani kuti abwana musalolere kunena kuti mulandu umenewu uthere pa nsewu mulandu wanu uwuwu ukathere ku khoti muwauze kuti ine sindilola mulandu wanga ukupitilira koma munapanga makani kumaona ngati akukukhululukirani Ndi paja munasusukatu ndikumayenda mmisonkhanotu daily. Komabe mutayenda 2 days ndi paja anakumenyani inunso double kick ina kuja kumatchedwa ku stadium kukuuzani pamaso pa inuyo kunena kuti nzanuyo azayima mpakana 2030 ndi paja kankhope kanu kanazaoneka kodabwa kwambiri. Izi tikamanena mmatitenga ife ngati ndi achamba koma dziko lino linakukhulupilirani. Koma apapa game mwaitaya nokha. Nsinje wa tinkanena umene uli nsinje wa winiko ndi nsinje woopsa kwambiri. Munthu akapanga masewera madzi a mu winiko amamutenga. Lerotu a utm mwatengedwa ndi madzi a ineyo ndipo ndikukuthamangira nanu patali kwambiri kuti ndikakuponyeni paja pamatchedwa pa Shire. chifukwa cha kusamva, chifukwa chozitenga kukhala ngati ndinu madolo, koma anzanuwo akupusitsani big time, lero mbiri yanu yaonongeka kwambiri, tinkakuuzani kuti bwana tulukani, ena ati kumaonesa kuti ati iwowo ndi anthu ati amene az, a, anthu abwi, abwino, aonese pamaso panu kumalemba makalata ali ku America, atakukulutika kuno anapempha kuno tindalama toyendera kupita ku Americako chifukwa chakukudandaulani inuyo. Lero tikukuuzani chilungamo omwe aja a America akadandaula aja, akatapira atawatenga aja, ndi ajanso akalemba makalata omanena ku- omakuikirani kumbuyo kuti aoneke abwino. Ena ndi ajawo aku- as- a- a- agundika ati kumalemba ndikumajambula mavidiyo olimbana ndi Boni Kalindo atatenga nsalu zanu ndi nsalu za anzanuwo kumakuchemererani kumanena kuti mgwirizano wanu uli bwino ena ndi aja aka- akapita kuja kumatchedwa kuti ku Ntcheu ndikumakanena zambirimbiri lero pamenyedwa ka double kick Kadanilu, ndi pajatu mwanyamuka nyumba muja akung'amba moni Bon Kalindo. Eya. UTM tsogolo lathu lowala lafika koma amwene chakwera amwene mulungu amuyendere mwapaderadera amene ndi jankeni amwene kumachita kulankhula kumaoneka kuti munthu uyutu akusowa cholankhula mawu akuyikidwa mkamawa akumulemera chifukwa cha angompasa kuti alankhule Ndinanena kuti 2024 muziona ndi zimene zinthu zayamba kuyani kuya, zayambano kuoneka the DC.